mma ekwu naabọ dị be onye ụbịam nke dị isi adị nkọ ma nke dị nkọ adị isi ekele m otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP People's Democratic Party bụ okenye na ụdị na ọ tọgbadoro ndị nke ọzọ niile n'ala anyị n'ụwa tata n'iri afọ abụọ na asatọ gara aga ka e guzobere otu PDP ruo n'afọ sotara bụrụ iri afọ abụọ na asaa gara aga na nhọpụta e mere na ya bụ afọ bụkwa afọ ọchịchị egbe bere ugo bere na agba nke anọ malitere n'obodo a ọnụọgụ ndị ọchịchị steeti PDP nwere dị iri abụọ n'ime iri atọ na isii e nwere ha n'ala anyị ise n'ime ha bụ sinetọ ọjị ụzọ kalụ abịa dọkịta mbadinuju chinwoke ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa anambra sinetọ dọkịta sam egwu Ebonyi Sinetọ Dr. Chimaroke Nnamani Enugu na Chief Achike Udenwa Imo n'ọgwụgwụ nhọpụta nke afọ iri na otu gara aga bụrụ 2015 ọnụọgụ ndị ọchịchị steeti PDP nwere n'ala anyị dị iri na atọ ruo na nhọpụta nke afọ atọ gara aga 2023 ọnụọgụ ndị ọchịchị steeti na ala anyị ka dị iri na atọ bụ nke ndị PDP nwere taa o nweghị onye ọchịchị steeti n'ala anyị bụ onye PDP maka gịnị maka esemokwu bụrịta a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi site na nhapụ PDP hapụrụ omenala ya nke ọ bụrụ onye mpaghara Northern Nigeria bụ onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụrụ onye Southern Nigeria ga-azọrọ PDP ọkwa onye isi ala ọ bụrụ onye Southern Nigeria bụ onye isi oche otu PDP ọ bụrụ onye Northern Nigeria ga-azọrọ ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkwa onye isi ala ka Atiku Abubakar nwesịrị mmeri na nhọpụta PDP meere onwe ya maka onye ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala n'afọ atọ gara aga Nyesom Wike na ndị otu ya kpọrọ oku ka sinetọ Iyorchia Ayu bụ onye mpaghara Northern Nigeria ibe ya si n'ọkwa ọchịchị nke onye isi oche PDP rituo ka onye mpaghara Southern Nigeria weghara ya bụ ọkwa ka o were Nyesom Wike na ndị otu ya anya na Atiku sọrọ ngọngọ na ya bụ oku ha kpọrọ na ọ dịka ya bụ oku ala na ntị ikpo ha kwere maka na ekele ayọrọ nke aka na ichi eruo n'ọdụdụ anya kpebie ka ọkpọ nwoke na ibe ya bụrụ kena n'anya n'anya ọ ya wetara esemokwu nke PDP nọlite n'ime ya mana ọka mmụta na iwu bụrụ onye isi oche otu kọmiti nyere prezident Muhammadu Buhari ndụmọdụ n'agha megide mpụ bụ prọfesọ Itse Sagay emeela ka o kwe nghọta pụta ihe na dịka ihe si kwụrụ taa na ngalaba PDP nke Abdulrahman Mohammed Nyesom Wike kwụ n'azụ maọbụ nke Kabiru Tanimu Turaki enweghị nke ọbụla n'ime ha nwere ike iwepụta n'ụdị ịkpọlite ndị ga-ejere ya zọọ ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 bụ ndị INEC na-ahụ maka nhọpụta n'ala anyị ga-anabata ị hụla ihe tinyere PDP n'ọnọdụ mma ekwu na agbadobe onye ụbịam anyị ji malite ozi oge a ị hụlakwa ihe mere ka ọtụtụ ndị PDP hapụ ya bụ otu tinye isi n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ maka na azụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ n'ike ọkụ bụ mmeri nhọpụta maka erere juru eju bara abara n'ọkwa ọchịchị abụ m Chukwuma Ogbonna onye ọma ka anyị hụkwa na amanị a echi ma biko mee ka a mata ka i si hụ nke taa mekwuo ka a mata ka o si masị gị ma ọ ka o si masị gị n'ohere like maọbụ kọment